aga m aka asampete m gbado ụkwụ n'aja mere ya akaụntụ ihe niile m riri wee shaa ya awụsa
ị na-ekwudiri m aka nsef azala m agba ile kpụrụ n'ọnụ nsef ha wụrọ m nga kpụrụ n'ọnụ m ji aba nga ọmụcha chi m ị gaje n'ugwu chi m so chineke wụ onye ọlụ ebube onye ọbụla chineke hụrụ n'anya nye ezigbo nwaanyị

Mm, eleta i buo m ụzọ akwa ka onye na onye nwe ụlọ ọwa na onye nwe ụlọ ụlọ kwa nke mụ na ga-abụ ụlọ sego mgbe ọ gaji ahịa nọ n'ọkọtị ngwa gị ote nga m gara aga m aga aka bupụta ego achọ m na-eri m na-aṅụ mmiri
ọ wụ nene nne ime nwere mistake uh, bute efere ka ị na mepere ka o nwere ka ọ sọsọ garị ka o butere na Eliza nne m Helena ọ wụ gịnị ị chịrị ego ụgbọaja sị m gị ọ wụ nụnụ ego ole ka ị hụrụ nga ahụ ọ
400 elekwanụ ihe wụ ụka elee ihe wụ ụka ugbu a i nyere m 400 n'ụtụtụ i si nga a gaje ọrụ sị m were 400 m shiere gị ofe m shiere gị stew na onye li agwa m sị m ga-etiri gị anụ anụ okpukpa tiri gị anụ tiri gị okporoko 400 udu hmm? biko elee kpa m si mejọ nwoke a biko gwa m kpa m si mejọ enyi gị nwoke a ya bụgoro echi gị tatashi

onye ka m na ife a ee nne m o tekwala o teela nwanne m chekwa na echi batara aka m batara m busagodo akpa m sị ka m ga hụ udoka nwanne m nwaanyị ewo nne m nnọọ i meela ị makwa sị na udu na ụgbọaja ka m banyere moto ha udu awụkwala nnukwu mmadụ o

ga-abata mm. ị ga-abata mm. gị bịa n'ụlọ anyị mm. m akọrọ gị ihe na-eme n'obodo anyị a eh? m ga-akọrọ gị ihe na-eme na village a anọ m ya ka m ga-abata ndị akụkọ ndị ashị o ngwanụ nne m
mụ anọ na-ewe iwe sị na nwanne gị nwoke na-aghọri di m obi mgbu na ego niile ha na-agbata na moto a ha na-agba n'ụlọ unu ka a na-achịta ya
mma m na-achọ ịbịa bara gị mba sị moto ahụ ọ wụ nke gị ma ọ dị gị sọsọ gịnị hmm.
shishi kọbọ o nwedị nke anyị na-ahụ anya udewe nke ị ga-abịa ụlọ ahụ ya abalị abụọ nke atọ o hibe n'ụlọ a ajụọ ya ebe o hiri ya sị n'ụlọ gị na di gị ụlọ ke m ị hụrụ udu nwanne gị nwoke ahụ ọ bịabekwa ebe m ihe mbụ ee eh? mgbe ụfọdụ ugboaja agaghị ehi n'ụlọ ọ lọta m jụọ ya ụgba ebee ka i hiri nye ọ ga-agwa m ọ gara na nke enyi ya nwoke udu gaa hie ee mhm.
chineke mee hei ndị a na-atụ ashị akwa ị hụ mmadụ abụọ sọ ha asọ ha dị njọ sọ mmadụ abụọ asọ hei nsogbu adịghị ọ ga-alọta n'ụlọ ahụ nsogbu ọ ga-alọta ihe ha abụọ na-eme akwa ya
ụmụaka na-atụrụ ụdị ashị nekwanụ m ee ọkwa ha na-agaji a ga-achọpụta ebe ha na-agaji ngwa ngwa ngwa ngwa

ndị ofeke iberibe ndị efulefu iberibe ndị ofeke iberibe ndị efulefu ọkwa ị hụ na ha emewe ọtụtụ ndị mmanụ a na-achọchi nwa ndị bekee nwe o mekọọ ya di m gwakwara m agwa m ashị ya ghara ma enyere ụmụnne m aka maka na o wekpara m shị yọrọ m ụyọ ụmụnne m aga nwa wụsaracha enweghị nwa ọrụ ga m asị m enye na nwa aka nne gbakwala m 850,000 naira ohi mma na-ewere luba ime ọhịa kwa ụbọchị ri ugbula aka 850,000 naira ma ewere ego di m sị m eji nye ụmụnne m aka nwa ejikpa were ose agbaga m anya
nne m hara o nweghị ihe ọjọọ i mere ọ wụ n'ezie na mma gị kpọrọ gị but ị sịkwa m tụlee eche m na ị ga-eji ụkwụ gị gbaruo village gaa were anya gị na ntị gị nụkwanụ ma hụkwanụ nke mgbe ahụ zi ị ga-amazi ihe ị ga-ekwu mee jiri nwayọọ ee eh? echemezile wetu obi o nsogbu anọ aga m eje mana m ruo ya wụrụ ihe mma m gwara m n'ekwentị wụ ihe nwo mega ịgwa gị eziokwu ee eh? agaghị like ihe ma nwo ga-eme a emeniri m ya ụwa ga-agbakọla ma nwo maka na nna nwo nwụrụ anwụ akpahụ ụdị akpahụ ụdịka ego ahụ daga ya anwụ
nne m ka ewu ugboaja amara na mpa ya daga nna ya anwụ ọgba afụhụ 850,000 naira wetu obi udu udu daga nna ya anwụ nna ya akpahụ ụdịka ego ahụ daga ya anwụ ma ewere ego di m zụọla ụmụaka ụgbọala nye nwo shị m eji nyere na ụmụnne m aka ọ wụ ọjọọ m mere nne m wetu obi ọ ihe ọjọọ m mere wetu obi o nwe onye sịkwa na ị mere ihe ọjọọ ee but otu a m si gwakwanụ gị ugbu a i kwekwala na ị ga-ala gbaa mbọ garuo o wetu obi hmm? wetu obi o Chineke m.
nna ọ kwa nna gị gị ka nna bịa ugbu a. maazị maazị Ịhụkwa? asị m ma gara aga na-eme nwere ihe mmadụ nwere ike iji nweta onwe ya. e nwere ebe ọzọ ị ga-aga ụkwala ọgbachiri anyị ị ga gọsipiri gọsipiri ele nke mega nwanne
nna ị ma nke mega ugbu a ee Udu na Ụgbọ enyi ya nwoke ezuzugbuola onwe ha
ele ka ha mere ugbu ị matara moto ni e binyere ha ee nwanne nwaanyị binyere na ha na i chefuru moto Oluchi binyere ha
emebichiala
ọ bụ asị gị moto na-adazi kwakara kwakara kwakara kwakara kwakara moto adịghịzi mma eziokwu m niile moto emebichiala ekwuru m ya ekwu
ekwuru m ya ekwu e lechara ndị iberibe abụọ buru ụgbọala binye ha ele ihe e chere ga-eme moto ndị enwe ike ilezili moto ha anya hụ ka m kwuru ya otu i si kwuo ya nke a gosiri m na ee eh, echiche abatawago n'isi a eziokwu m niile ị ma na ahụrụ m ndị a ebe ha bu ụmụ nwaanyị abụọ ndị a otele ha ha like this na-aga otele ịpụ na-akụ nkwa ha ịpụ na-aga ebe ha gagawara nke nwaanyị Ụmụọsụ ebe a na-ana aṅụ mmanya ebe ahụ ka ha gara na-aṅụ mmanya atarịkị nkwụ ụdị okporoko ee ụdị e, e, e, turkey ndị a na ebe a na-ata na-aṅụ mmanya ara ụgba m sị chai how I wish ọ mụ na gị ka e nyere ụdị opportunity ọ wụ ole ihe mụ na gị mere ole ihe anyị mere oge ụfọdụ ụfọdụ m echewekwa ma ọ wụkwa afọ na-ere elu eluwe na-akọsụ yi nsogbu a I'm telling you honestly because if not ole ihe a ga-eji hụcha mụ na gị abụọ na obodo anyị a gaa were na ụdị moto ahụ na-enwe ụdị luck anyị nwere ọ ga-awụkwa oke ashịrị a mụ na gị na-aga ebe a na-aga akọ mgbe ụfọdụ ọ ihe m na-eche ka m gwa gị eziokwu kwuo kwuo kwuo kwuo kwuo ihe ọ wụla ị wụ kwuo ya ọkọkanịrị onye kọrọla ya BBC ọ wụ ihe ị wụ ọ ihe ị kpọrọ m enwe network news ị na-ama ọ ihe ị kpọrọ m mana ama agwa gị ke wụ eziokwu ị kọọla n'ụwa ị kọọla na ihe i kwuru wụ eziokwu buru ya n'obi sị ndị a nwa nwa ihe abịarala ha ha agbula ha ihe abịarala ha ha na-eme n'obodo agwụla nna biko bịa anyị gaa n'ama good evening ka ị ga-akọcha nke niile na ala ọ bụ ihe hụrụ gị

ụdị ya ka a na-akpọ small pin charger mana ejikwa ya chaji laptop ma iphone ipad ikwu eziokwu ka na-agwa gị ya mana doctor bịaba dọzi anyị aka na ntị sị gị hụ n'otu ya ụdịga hmm, ka mmadụ kwesịrị ịna-eri n'ụtụtụ ehihie ma n'abalị ka m na-agwa gị wu maka typhoid malaria maka a na-akpọ jantantantamaisis anụtụbekwa m otu ka nke a na-awụzi m ọgwụ ee hapụ okwu ka m na-agwazi gị nne ị mara ahụrụ m gị n'anya kara ihe ọwụla nọ n'elu ụwa kara ihe niile ekwere m ike kwuru n'ihi gị gwa m isi na wall nwọpee emekwala nke ahụ ee mba aga m anwa ịmara m n'ogbe a na ị mara mgbe a ga-asị na ọ dị mma ka ọha na eze marakwala na m hụrụ gị n'anya ee achọ m ka egide gị eze ka na-agwa gị mụọ na m kpọrọ gị pụtakwa ị ga-apụta ị ga-apụta ọ gara aka mma na mgbede ịmụwa mgbede kacha mma ee takwa n'ife arụ enu ngwa ị ga-abịa lawa maka anya ndị mmadụ chụm chụm chụm ha na-emere m anya ụfụ ma amara m nwere ego kemgbe m si France bịa ihe nọ kemgbe m si bata ihe ị ga na-eme wụ ị ga-abịa lawa lawa otu

Ele ebe ị nọ na-aga na-agbarụ ọnwa n'ọchị gị? Ọrụ anyị na-agbalị ọ Chineke anyị na-agbalị ọ dịkwanụ easy. Mana m na-enweta ego na ya. Ọkwa na ihe na-ekwu nweta ego ka ọkwa na awụrụ m ogbenye anyị enweghị ike ịwa ha ogbenye n'ụwa elezi ndị iro na ụmụnna na family problem ọ bịara tizie ya aka
nnukwu nwa okorobịa n'obodo anyị ọ sị anyị wụzi nnukwu nwa anyị awụhala ọga n'onwe ya na
nke ọ bụla ị hụrụ ya kelere anyị ya onye ahụ bụ ezigbo mmadụ ihe ndị ọcha na-asị mmadụ wụ mmadụ wụ ihe a in a million tupu yes ị ma ya kpatara ego level echenjiela ahụ dị ime oge m na-abịa ọ sị na ọ dịkwasị na ọ na-aga bụ ụnụ n'ebe o oh, nekwe ya

ọ dịzikwa ka udu a na-ezo ezo o oh, o oh. ọ ya bụ na ọ chọghị ka ọ mara na ọ nọ n'ụlọ mana ọ kwesịrị ịnọ na na-agbagharị na-achọ ebe ndị mmadụ ọ ga-akwọjesi ebe dị iche iche mana obi dịkwa m aṅụrị ka ha badịkwa n'uru hmm?
mmanụ nọkwa ebe nnọọ nnọọ nne bịarụla i ri kpa ole ọ dị mma ah. mma gị kwanụ ọ pụrụ apụ ee hmm. nwanne gị nwoke kwanụ ọ gara ọrụ lọtabeghị ịchahụ jere ọrụ eh. mana achọọla m ya ebe niile nwa eji agbagharị chọọ ya jee paakị ebe nwa eji anọ adịghị ike m hụrụ nwa o nwere ike ọ gara ibu ibu
gema ntị gwala m nwanne gị nwoke ahụ si ya wee ala m ego m o si ya wee ala m ego m ihe ụgbọ ilega m nga kpọọ chimere ụsọkpa iwe mere nwa iwe nga nna gị nna gị adịghị like ya o si nwanne gị awe ala m ego m ọrị ndị uwe ojii ga-ahụ m anyị abụọ anya
o rubena otu ahụ daa iwela n'iwe biko hmm?

ọ pụọla kelee chineke gị kelee chineke gị
ọ sị na ọ bịa ọzọ na ọ ga-akpọ ndị uwe ojii na ọ bịa ihe ọ ga-eme gị onye na-erichabeghị

oke ị hụrụ ya ee makwa ihe mere na m gwa gị ihe m nwere iche gara nga ị gaghị aghọta ị mara ekelecha chineke ekele mụ na onwe m na-agbado mbọ nnọọ zụtara nwanne m nwaanyị anụ nkịta ị mara anụ nkịta m na-enye mere o ji nwee nnọọ sense ara ka nkịta nne ọbụdụ sọ ọ kparịgago ọ na-enye gị praise ọ na-asawa gị praise n'elu si na ịgbalịrị wee dị smart iji zọpụta ya taa ịghọtago mgbe asị m ọ wụ nnọọ mkparị ọyị ji ekele ego tishi mụrụ mme tebụl rie nri ịgbalịala mana nke ụkwụ na-apịa tishi
kele dịrị gị ịgbanwe enyi m nwoke ya wụrụ tebụl ịgbalịala were akwa ya shi m orugide nri nwaanyị anọrọ ga na-aba mba makwara na ọnwa nọ n'okpuru ụkwụ ha na nwaanyị na-eri nri
makwa ị na-ala ka naịta efuola m efuo efuole m asịkwa m na ọsọ ka o duru n'elu tebụl ahụ ele m n'ụwa m gara aga ebe ụwa ga-akpọ anwụrụ anyway ee tebụl ele ihe anyị ga-eme n'ugbu a biko onye tebụl ọ wụ aha gawo tebụl tọrịchọrọ nga ọzọ ee ebe aha gị eche m ekwuchana okwu gbasara ee bịa nwaanyị abịakwa nwaanyị abịa gị na ozi ga-akpọ m tebụl tabịa tebụl aha m mgbe o jiri gị mere na tebụl ọ gbanwere nene gị aha m ya ụgbaja ịhụrụ e, gị nwa nwa kpasu m iwe mụ na gị ga-anọ nga rie nkịta nwụrụ anwụ nwaanyị a ga-abịa nsị ga na nwude mụ na gị abụọ enwere ihe m chefuru
m ichefuru mkpụrụ obi gị

ọ mụwa wụ asampete nwanyị nwanyị juru eju nwanyị na-eme ihe dị egwu ana m achọ ụgba ọ nọ ya ụgba anọ ya kee ihe ikwu na-achọ ụgba ọ mụwa wụ onye ọ na-agba akawo n'aka hmm? o ruole kamgbe ụbọchị afụbeghị m ya sọ ya mere m ji bịa sị ka m bịa chọọ ya m mara ihe mere o ji ọ na abịa agba akawo ya ọ nọ ya ọ gara ọrụ ọ lọtabe ị sị ọ nọghị ya nsogbu adịrọ ka m bịa naa mana ọ bata ewe ya na asampete nwaanyị juru eju nwaanyị na-eme ihe dị egwu hmm? sị ya na ọ ga-agbani ka ọ bịa bịa tụọ akawo ya maka na ọ na-emerọ ya onye ọzọ ga-erikwa uru dị na ya hmm? ngwanụ mara ka m bịa nawa ka m jụọkwa gị kee ka onye ọzọ ga-eji gbachaa akawo onye ọzọ eburu ya nne ị ga-aghọta hmm? just ziere m ozi m ziri gị hmm? ngwa

nne kee kwanụ Ee. biko udo nọ ya Ọ nọ ya, onye ka ị wụkwanụ?
ọ mụnwa na-agbatị akwara gbatị akwara ee nke ahụ ndị bekee na-akpọ rock and roll rock and roll hmm.
ndị ihe nke a pụtakwanụ biko ọ wụ mgbatị agha akwara ga-ekwu m ụgwọ ndị otu unu ji eme ka mba kọmpani na ọ gbasa ha ụmụ nwaanyị ka a gbasa ha ụmụ nwaanyị ọ ịhụ ga ha afọ udu ee ahụ ga mhm. ọ nwaanyị bịa anyị azachaa ya ndị ihe unu ji aza ya anyị na-eji egwu ee werekwa enwere ka a na-akpọ doggy style iburu ya gị ụta gị iburu ya gị ụta gị ime ya doggy style egwe nke anyị na-eme ụta egwe nke anyị na-eme
chineke hapụ m anyị jisi ga-ahụ ihe gbasara ụmụ nwoke ụmụ nwoke nsogbu adị ọnụ ọnya
elobi ọ bịaghị egwe ya sie rock and roll ya bịara
agụkwanụ gịnị biko ịgwa ha anya na ọ wụ ukwu odo ukwu odo ukwu odo ọ bụ eziokwu bịa aga m echeta ọ ga-amata ukwu odo aga m agwa ya mhm. biko bye bye nna abịakwala ọdọ udo ugbu ka m hụrụ ebe udu na-aga ụba hụrụ iju ajụ ebe nwanne nwoke na-aga

ihe a dọsịrị ebe a ga-etu otu a ga-esi mebara ụgbọaja
ụgbọaja lekwe ndụ gị ihe ọ na-emedịkwa gị ee ụgbọaja ekwe ka i si egharị na-egharị ịnyọ na nshi na gọta ị na-eghezi eghe aba n'ụlọ gị ụgbọaja ee ụgbọaja
emekwara m unu mana chere ọ bịara nga ehe nụ na ọ bịara nga nụ
sọ bịara nga ọ kpọ ndị uwe ojii bịa nga ọ kpọ ndị uwe ojii bịa ka mma vuru ogbe ogbe ara na ogbe ogbe ukwu bịa nga na-abịa ahịa zaghere m ọnụ akwawa asampete nwaanyị juru eju ọ wụzighị ulusi ọ sị m gwa gị na ọ bịara nga ahụ
asampete nwaanyị hmm? ọ bịara nga eche m ọ wụ nwaanyị akawo gị ebe o nwaanyị akawo bịara nga mbụ ihe ha na nwaanyị Oh, people with good business acumen. Mm. People with good business acumen. nwaanyị nọ ya anyị chineke nna nwaanyị ga akwụkwọ n'obodo oyibo mara mma ọ wụ maka na ndị ọcha tiri anyị na ohi o jiri dị ote nwaanyị m na-atụ akawo n'aka ị ma na nya ahụ nya ahụ ka anyị kpọrọ sị na anyị na-edere ego ka anyị tata atata amadịghị m sef na ọgụ ọnụ ego sham sham sham renji na-eweta a ah! oh, nwaanyị asampete asampete akawo joint ihe mmakwasị nya ahụ moto anyị bịara na-atụ nwa hịkọ hịkọ anyị sị mba ele ego anyị ji aresị mba ka anyị kpọọ ya na fon ka o wetara m ego m ga-eji aga ịrụzi ihe na moto amarụkwana m sị ọ bịala abịa a na ebe si m lọhụ nọ n'oge na mgba ntịrị gbapụ ebe ahụ nara ego mana ebe ọ na ọ bịala abịa ma agba agaga nara ya ego agba

ee ndị akawo egbulala ha ndị mmadụ mana onye nke trustworthy trusted eh, oh, oh. hey hey hmm. o oh, eh? iji ụwa onye akawo bịa nga a, chineke nna

aghọtachara m ihe ikwu ele ihe nwa a mere ọ bịara ebe a sị na ọ na-akụziri gị otu esi agba egwu ị na-agba afọ gị na-efe ịghọtala onye m kwuru onye ara ukwu ọ dị ka onye na-akụziri m egwu mm. ịhụrụ egwu niile m na-agba onye kụziri m ya mmụta chezere m akụziri gị otu esi agba ya onye ara ahụ

onye ara hapụ nwa ahụ ebe ihe nwaanyị bi ebe a ee eh?
ekwe nke a ya mkpụrụ osisi akpachakwana m anya butere gị ya mana mkpụrụ osisi dị ọnụ hmm. mana achọrọ ka m na-ebute ka ọ na-emezi gị ahụ makana chọọ ka ị na-elogharị akpụ akpụ mgbe niile ọ ga-eme gị ga-eto eto mana mkpụrụ osisi ụtọ ga-eme gị ahụ gị adị na-akwọ mụrụ ka nwa amụrụ ọhụrụ kedu maka osikapa nke ahụ ndị okwu bekee na-akpọ rice hapụ rice enweghị ihe karịrị mkpụrụ osisi ama m na ọ dị ọnụ mana hapụrụ m ya aka ọrụ m butewere gị butewere gị gị na-eri ịnụ ama m na ọ dị ịma ụgbaja na udu ee ụgbaja na udu ndị ka na-agba bọs ị mere ihe a bọs m ị mere onwe bọs a ana m ezo onwe m ezo maka na achọọ m ka ọha na eze mata onye m wụ maka ndị ichie ka ha hapụ imerụ m ahụ n'obodo a ịghọta na-agwa gị ihe ahụ ụmụ nga m ụgbaja n'udu ọ m ka ha na-arụrụ ọrụ ịghọtago big man chirikwu ma mana ụgbaja na udu ama ha ma na village anyị ama ha dịka ndị na-agbara m bọs ele onye amasịkara na amaghị m ama wụ na m achọọ iwepụta onwe m mana ama ha ka ndị na-agba bọọsụ m ịhụrụ otu o si gazie ime ihe dị ka arụ arụ ka maasị hapụ okwu nsogbu anọ ka a na-aga ubi ka ji na-aka oge na-adịghị amata ụdịrị mmadụ m wụ m kpọrọkwana gị ebe dị iche iche ịghọtago ebe m na-apụzi enwezi ebe m na-apụzi ba ka m na-ewepụta onwe m ọnwụ na obodo a ịghọtago kama ihe ọbụla m gwara gị mere m gị mere m ya sị gị nọrọ otu ịnọrọ
obi m na-agwa m na ọ nwa a ka ha na-enye ego niile ha na-akpata sịkwa na aha ya gịnị sị na aha ya ukwu odo hmm. ọ dị ka nwa a wụ onye Ụmụchieze ị hụ ya ị ga-akọta ya ukwu odo ukwu odo ọ wụ onye m na-ekwu okwu ya onye nke a onye wụ ezigbo onye ara onye nke a wa ara ọ wụ ya ara nọ nwa a n'ahụ shi n'isi ụta ruo n'ala ara ọ ya onye nke a sị na aha ya bụ ihe ahụ kwuziri wa aha ya asampete asampete mba ọ wụ ya onye nke a gwara m ukwu odo ọ wụ ya o nwekwara ike o kwuo ihe ọzọ bịa ee ma nsogbu adị m ga-etinye anya n'ala e nwee ihe ọbụla gara otu o siri bịa a na-agwa gị ihe ọbụla ị hụrụ biko gwa m otu ọbụla ọ dị nsogbu adị gwa m ọ dị.

amadị m na ọ ga-ebata ihe ndụ ebe ị zụrụ pefim nke m nụbụ ushi ya dị oke ọnụ
nna Igbokwe hmm? ịnụrụ ya nụ ịnụrụ ya nụ ọkwa pefim m zụrụ mgbe m pụrụ ebe e, ebe Nkwọ Obolo hmm. ka m si nnọọ ma azụrụ nnọọ azụrụ m azụrụ m abụọ o i jiri ego ahụ i zutere n'oshi ụba eze ya asị m sị ọ n'ego nkwụ i gbuga ka i jiri zụ ya nkwụ na ọ wụ ihe m na-arụ ọkwa nkwụ m gbuole nkwụ ma nkwụ ma gekwe ntị pefim m nụbụ isi ya ọ na-agbakwa mmadụ ara e, nna ole otu ndị ofeke ọ na-agba ha ara ndị ole kwara ndị ofeke ke biko ndị dịka gị
ọ na-agba ha ara ndị dịka m
maazị ọ mkparị ka ị bịara kparị m na mgbede
ọ na-agbakwa ndị dịka gị ara maazị echekwa ma ọwụ mejikwu na okwu ọma bịa gị teka ole afọ bịa nga bịa kparịa na mgbede lafri hei kelewere m ekele kele nwaanyị Cameroon pile gị ntu afọ maka na asị na ọ na-ekpa ahụ kparịa m na mgbede nwere ọkụ nwere ọkụ ọkụ anwụrụ otu ee eh, sụkpọ gị anya gị gwa m onye onye ofeke Chineke kpọkwa gị ọkụ ọ wụghị igbo ka ị ṅụgara mere ị ma ma nwaanyị Cameroon nye gị mmiri ọkwa gị ṅụchazi efekere lọta n'obodo be na ezuzu ee biko nwanne onye nwe moto onye a ga-emere gị achọrọ m sị nyere m aka kwaga m otu ebe m chọrọ ịga o ebe m chọrọ ịga m chọrọ ka ị kwaga m agakwara m ala ka ịkwaga gị narakwara gị ego ka ọ na um, eh, moto anyị mebiri emebi ma anyị abụọ anya ga-ezo onye otu m ka m sị ga-agbata mmiri ọ ṅụga mmiri ọ ya ihe nọ nọ na ya nụ moto ihe ọbụla mebiri na moto nna akpọ ọnụ ndị na-edozi moto ọ ya ka kpọrọ mekaniki ka m kpọrọ na pọtụ mekaniki gaziri Nnewi so m ihe ihe mega ya wụ carburetor window unit carburetor ihe wiper

na-eme ga adatụ chọrọ onye ọzọ ọ mụ abụ di Lucy i mee pim i mee pim ọga i mee pim m ma eji gị gbọọ ji mmanụ mechie ọnụ mechie ọnụ gị ekwuna okwu asị gị mechie ọnụ achọghị m ikwu okwu Hello? Lucy? Lucy? Eji m ya. Eji m ofu. Bịa kedu ebe ị nọ? Bịa bịa. M mechaa gị ihe taa. M mechaa gị ihe taa. m mechaa gị ihe today nwanne nwaanyị onye nwanne gị nwaanyị eh onye nwanne gị nwaanyị o oh, he he nnu mere m ekwa he ọma m mere na nnu he he nnu ji akwụ m ụgwọ udu nwa nwanne m nwaanyị lee m agwa nke wụ eziokwu anyị na-eme anyị pụta eh? carburetor charger lantern ihe a plate number moto ihe ihe na-eme gị ihu gị ga azụ mgbe ụfọdụ i tige moto a drive i mekere gị ihu ya pụtara na rambata eh, roundabout ya efu elu elu mechie ọnụ gị nna mara na ekwela ụtọ m tụrụla zi ga nna ụwụ ee nna gị mgbe ọ rị ndụ ọ gbara alakịrịja anafọ moto na-ewere ego di m ji ezi ga nnu moto sị nnu wụ ụmụnne m nnu ji baanụ onwe nnu uru na-ewere ego m Oh, ị sịkwa gị bịara wedding m ị sịkwa gị pagidere canopy isi agbawa ga wedding ị na-ahụhụ ya ọ rị ntị ya amakwana m otu oshi ama m ihe o riri o ji zaa ka onye oshi ogbe ka ọ gwara m na ọnya abịa na-emechi ọnụ okwu shi m n'ọnụ na-apụ
nna agbalịala nna agbalịala ha ekpe nnu ji chụọ m ati onye chọcha di m iwu nna mara mmanụ hụrụ m anya ana na ya achụfụla m 850,000 naira o wee ego m edebe m achịrị zụọla nnu moto kama nnu ga-emekpa ma nnu jiriri kwuo nne were ego gbalaga ị chọrọ si ndị ya okpu ahịa bịa nọ n'ụlọ a nwanne gị nwaanyị mechaa gị ihe taa chọrọ m bịa nọ n'ụlọ a nwanne gị nwaanyị alụla di ị chọrọ m bịa wụsara a nwanne gị nwaanyị ụrụkpụ gị ahụ m ogbulo m ahụ m ị hụrụ nna m eleghị sa ime ndị elu I say move inside now. Move inside. I say move inside. Oh. Don't

chetakwa ka anyị goro ya Mama Ekema, good morning. Bọọla nwa Ekema.
ị hụna kpa e chiri hụ dom anyị ị hụna kpa e chiri hụ pafụ anyị ụkwụ ama ị hụna Nne eh, ịgwa gị eziokwu. Ike alụmdi agwụla m o. Ọ gwụla m. Hmm.
ewetuola m n'otu ihe ee aga m asa hapụ ndị ebe a ka ha taa ahụhụ ha taa ahụhụ n'isi ya
a na-ahafụ ha ebe ahụ alụ n'ebe ahụ ata ahụhụ ọnwụ nga ahụ i ji ego i je eli nwo ị ga-ewe ego e ji eli nwo ihe onye ọbụla ga na-ekpe mana ịnwụ ya amụkwala nwa ọjọọ amụkwala nwa ọjọọ ihe ị ga-ekpe n'ụwa

akwa enyi gị nwoke agaala mkpọrọ biko onye nwe enyi gị nwoke udu n'edu enyi gị nwoke mechie ọnụ gwa ịgwa gị ndu enyi nwoke na ịgwa m akwa ahụrụ m gị na-eji unu si ụzọ ụmụ eze na n'ọnụ mechie ma gị mụdo nwe ihe nju na-eme unu ofu mmadụ onye ofu ogiri onye anwụrụ ịkwanye ya nyanyanyanyanya isi ahụ ofe ogiri lekwa ọkpa ya lee ọnụ ya Chineke mere. ne ụdị onye enyi nwoke abala na mkpọrọ niile agajiri mee ị hụ otu ọ dị nwanne
hai enweghị ihe mmadụ na-agaghị ahụ n'ụwa ụmụ efulefu ahụ otu ha si lee ihe ọma niile Lucy mere n'ahụ nwatakịrị ji obi ya meere anyị ọma
hmm. eh? ndị ahụ ha ndị ahụ mgbe ụfọdụ eh, m cheta ha obi a na-agbawashi m obi na-agbawashi m lee na ụmụazị ụmụazị ahụ bidoburu eh, ahụ ha na-amụke amụke na-amụke ka ọnwa ka ha kpere ikpe ikpe izuzugharị nwoke m ka m gwa gị ke wụ eziokwu o doro m anya sị ụmụazị abụọ a hmm. a bụrụ ha ọnụ a bụrụ ha ọnụ ka m kwuru ya eh? ihe ha marakwa ihe ga-adịrị ha mma ha mara ihe wụ ga-adịrị ha mma ha chọwakwa otu onye na-ahụ ọhụ ka ha chọta chọgara ha hụ onye na-ahụ ọhụ ya gwa ha ihe wụ nsogbu ha ihe a akarịala eziokwu ka ikwu echechala m eziokwu n'omere eziokwu ka ikwu ị mara kwuru ndị a anụrụ m na ndị a o nwebedị kama ofu mbọsị ndị a were ego ha gbatara n'ụgbọala wegoro onye nwe ụgbọala ụdị ihe dị tọrị m ka ọjọọ ya bisi azụ si dị nnọkọ ocheta ocheta ọ wụrụgodị mụ na gị ka anyị gosi ya ka anyị nweta ka anyị were eme ebe o si wute gị m onye nwere isi enweghị okpu ndị nwekwaranụ okpu ha ga-ekpu enweghị isi ha ji ekpu ya ene mụ na gị abụọ eh! ihe ya gịsi mere na ahụ o merela anyị na anyị ga-anọ nga na-akọ ihe anyị kọga ma nọrọ nga elele ndị na-aga ahịa gara eme gịnị echewe na osite anyị ga-abịa

ndị ahụ ha hiri ehi ha hiri ka ha hiri ka ite sụwara asụwa na-alazi mmiri ọ bụrụ na e, e, ekemma hmm. e, mamudu ọgọ ya nwoke na nwaanyị abịahụ bịa yọọ di lusi makwana ọ kpọrọchala ha gaa ụlọikpe ọ kpọrọchala mmadụ abụọ ahụ gaa ụlọikpe ọ bụrụ na ọ wụ otu ha si bịa yọọ ya obi ya adajụtụ
leenụ otu mmadụ abụọ ndị a si lee nwa obere ohere nye ha iji na-enweta nwa nchọ nchọ ego letekwanụ onwe leta ezinụlọ lee lalu onye a na-agwọ ibi ọ na-eto afọ ọ wụ ọnwụ ezigbo ọnwụ ka ọ chọrọ ịnwụ legode mụ na gị ụdịrị ihe nchọga achọga ka e werele nnọọ ga-ewere ya nye ndị a na-amaghị ihe e ji eme mgbe ọgụgụdị n'obodo anyị a niile gbaa gburugburu ugbu a o nwere onye nwere ike iwe ụdịrị ohere a e ji enweta ego were ya nye ha
ebee kwanụ mana anụrụ m na na ọ wụ nwanne echi wụ ụbọchị mọnde ka ha gbapụta hmm, ọ wụ eziokwu echi na-abịa abịa ụbọchị ụka chọọchị sọnde ndị ndị uwe ojii a na-arụ ọrụ hmm, ọ wụ mọnde a ga-arụ ọrụ ọ wụ na ha na-arụ ọrụ o eh, mana ịnwụrụ mmadụ nwụba ha ga-anwụta nwụrụ nwụba mana ịkpọpụta akpọpụta hmm. ha na-anwa ya anwa ha jesazie bata na ha bata ha hụzi ihe dị iche na ite ngwọ ịgba moto anwụnta ha kụta otu ha kụta ha kụta kwesịrị iso ha aga na o nwetụka egwu a na-egwu egwu nsịkọ sị egwuregwu ha na ka ichifu aka azụ

Dike eweli iwe enwetụrụ ihe m na-achọ ma m ma ị matụ udu na ụgbọaja
ndekọ ụmụ kene udu na ụgbọ aja ndị na-agba moto n'okporo ụzọ gbam nwanne i ji ha biko kemgbe ị kwụ ebe ahụ na hụ na tishe nwa
olee onye ka ị chọrọ ọ bụ udu ka ọ bụ ụgbọ aja
ha abụọ ka m chọrọ nya ọ gị wụ nwata nwaanyị agadi ekwe nka nọchiri nwoke m ji ọ na-abịa afụ m maka gị ka nwoke m ji nwoke m ji izu ike ji ọ na-abịa atọ akagbo n'aka m Biko hapụ maka eleghị mere nwoke ji ike na- anaghị ahụ ha ọ gị wụ onye merenụ nwoke a na-abịaghị ahụ m anya jiri ego niile o kwere m na nkwa wee ka o kwesịrị inye m i nwere obi m na-ekwu gị na-ekwu

mba ete m ụgbọ aja ọlụọla nwa ịkwụrụ nke m na-alụ ọgụ na-eme isi ya na ọ dị ya akwatu ụgbọ aja mana nne m eweli iwe eweli iwe ọnwa otu ji mara na ọnwụ ịkwụ ndị na ọnwụ dị kejọ ịnụ na-ekwu nwoke nwoke nwoke mụ na-ekwu nwoke nwoke nwoke m mgbe a jụrụ gị ajụjụ ka esi m lekwa onye chọka gị na-ekwu eri ekwuru ekwuru lebe gị kwuru lebe bịa nga bịa nga elebe ị je na elebe m ji elebe ị je na ị ga-enwe problem atụkwala m ahụ ụgbọ aja ihu nke ọ kụrụ m amenye gị times 100 ọ wụ times 100 ka m ga-enye gị ele akpa ụgbọ aja chere m

ụgbọaja ụgbọaja ọ kwa maka gị maka gị ka nwaanyị ime nwude ụtọ urule mụ na ya onye nwe ọ hụ ka m gagata n'ụzọ ọ hụ m ya mara sị yes na nwaanyị kwụ masị o nwere ihe gata gani asampetere ka m ka o shi otu a lema m elema timalika akwụ dedi ma pantị m na nwaanyị alakwara m n'iyi o ọ gara m n'ezigbo iyi eziokwu chukwu ụgbọaja iri ya nwaanyị a mere m ọ gị ga-eri ụfụ ya aga m ekwe ka o shi otu a laa amenye gị ya times 100 ka m na-eti gị ị ga-anọ one good year ị ga-anụ ushi ara

ka anyị na ya na IPO ndị uwe ojii ọ ga-abịa n'echi agbapụtanụ ha ghọtala
mana ọkwa ka eke ọ ga-awụ ya wụrụ ma di Lucy echenji obi ya ee ị mara na si ọwụ onye army ndị army obi ji ajọ nwo njọ too much ndị army ji agba azụ ya wụrụ ọwụ Lucy nwa m o nwedị nsogbu gaa hụ na ọ parala ụgbọala ya o nwekwa nsogbu ọzọ ka anyị lemanụ mgbe anyị yọrọ ya o kwetara ịga gbapụta ha hmm. kama n'iwe ya wụ na Ugboaja na Udu ha hụ nwunye ya ha na-ezo ezo ọ sị na mgbe nwunye ya kwuru okwu ịga gotere ha ụgbọala o kweteghịkwa o nwunye ya ayọọ ya gwa ya na na ndị a wụ ụmụnne ya ha ga-emejọ ya lee ihe ha mere ya ugbu a ọ dị mmanụ ihe ọkwanụ ihe ọma chi elu tega mma n'aka
ya ha ya ya tafugo kpekwanụ m ihe ụmụaka ga ime ma nwee chi ebe ya ọkwa nwa gagharị ma ha ga-aga gbuwe nkwụ n'ọkpụlọ ọnụ ha ga-aga gbuwe nkwụ udu udu
nne m ị hụla ihe a m nọ na-agwa gị akwa ifugo ya kịta ikwuru ya ekwu ikwukwara ya nnọọ ekwu mana ugbu a mụ na gị na-ekwu ha ka nọ na nga ndị uwe ojii ji ha jisie ha ike chai ụmụ okorobịa abụọ ndị ahụ n'ọwụ ofeke ezigbote ofeke akwa ị fụrụ ụmụ nwoke niile dị n'obodo anyị a eji m ha n'ọba aka m ebe a eji m ha ebe a amacha m agwa niile ha na-akpa n'otu n'otu
enyi m nwaanyị a ee biko biko anyị kọrọ ihe bara uru akụnna kwanụ Hmm, akụnna alụọla di o Mm. ọ lụrụ di onye ji ezigbo ego nwoke mara mma nwoke ala ike ogbowo onye ọ lụrụ nke ya kakwa mma o nwa ahụ magidekwanụrụ akwụkwọ eziokwu nwanne m ọwụ dịka nke ele aha ya Christy nwa na-adị anyụrụ anya ahụ mgbe ahụ anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ

ugbu a olee ihe na-aga iji ya bụ bus eme nwanne m nwaanyị achọbukwara m ịpara ụgbọala ahụ paga onye ọzọ mana di m jụrụ ajụ ọ sị m ree ya were ego ya ji mere ihe ọzọ elechakwana m ihe ahụ di m kwuru ihe ahụ o kwuru wụ eziokwu aga m ire ya ere werekwana ego ya ji kara mkpa ọzọ ihe o kwukwara wụ eziokwu hmm. gị enwekwana ike nọrọ ofu ebe ọ wụ mgbe ọbụla gaa na-agbagharị agagharị vileji achọga ego gị anọkwara n'elu ya na-akọrọ gị ogologo akụkọ ị hụna ya ma akpara ego awụli ego je zụọ ụgbọala nye ụmụaka si m enyere na nwa aka nwa ejikpa were pọtite ụmụ ndị gbara m ose ọkwashi agbịchigbu otula ya mụrụ akọ ọ gbaala m amụ akwa nna m akọ erichibela ha ụzọ ọ m nọrọ kpa m na ugbula ka ma ewere ha uhie chemegala m nwo ihe ọma erichiela ha ụzọ mana ọ gbagojuru m anya o ọ gbagojuru m anya nke ukwuu hei nekwa nnọọ ndị a paara shuga tiga n'ọnụ ha si ọ wụ iberibe were nna ta ha gbara iberibe visa
ọ naanị iberibe ee ọ naanị iberibe ọ ya ha ji na-ekwu sị ahụkwala mmanụ ị hụ mmanụ gị asị ọ rị nwayọọ ga-ewere obi gị niile tigo onye ebe ahụ nọ e nwere ndị ga-arị nwayọọ mana arịhụ njọ ị hụrụ ụmụaka abụọ ndị ahụ udu na ụgba aja hmm. aga ha n'obodo ahụ taga ahụhụ kpa nwa ime ahụhụ ebe nwa olila ihe ọma m mere na nwa chọrọ ịnwụ mma ka ewu ihe ọma ikpeazụ ga-abịala nwo m ewere ego m kpagara mba ofesi si m eji nyere ụmụnne m aka nwa ejikpa were ose gbaa m anya nsogbu anọghị erichiena ha ụzọ nwa mụ na ahụ hụrụ ma chụrụ ma nwaanyị ṅụrụ ma mme dara m apari nwo gagharị makpa ebe niile ha ebe a si achọghị ha ibu afọ arahụ ịṅụ mme ṅụọ ṅụọ mme kpa ụgba ya wụrụ ka akọ ga-achọ ma ha ọha ịma para ụmụ nwaanyị otula ukwu nnụ na ị gara imere ha ihe ọma m akwụtu oge mme ịpụga n'ụka eme ime onye mmụ mme mme ma egbucha mmiri niile m gburu mba ofesi na bịa iwere ego mba ime inyo ọ wụ ashị nụ aka eke ikpeazụ m mere na nwa ihe ọma ala nọ ụlọ ala my sister ekwensu abụọla ha ọnụ

ewuo chineke nwanne nwa biko ewela iwe ihe chụga gị ihe chụga m
elee nke wụ ihe chụga m ihe chụga gị mana ka m jụkene gị ka ihe na-achụ gị ị nụbe na ndị uwe ojii akpụrụla ụgba na udu tụnye na nga ị nụbe ya ihe mere na m ji na-agbado ọsọ wụ ha sị na ndị ahụ so ha rie ego ahụ, ego moto ahụ e vuru ha ga-abịa nwụrụ ha Sị gịnị? ọsịsị ọ ka nọ nga na-ekwu sị nga ị hụrụ m ụla
Rosi hụrụ m na ma ụkwụ m ma aka m

bịa nwa a ele ka ị na-agba kpakakpaka dịka akwụna siri ebe obibi ya gbapụ na-achọ ebe obibi ọzọ ọ ga-anọ ọ dịkwana mma nna anyị
enwe akwụna nwa ihe nwa nwa agbọghọbịa ọbara ya ka dị tantam eh, ihe mere na ihe mere nkụcha nkụchara ka m na-eme elekwe ka ọ nkụchara
nna anyị ị lụọla nwaanyị ee ha lụọla m nwaanyị eh, otu onye lụọla nwaanyị m kara eji gị ha na-akpọ nkụchara mana ọ wụkwa ihe mebiri emebi o
egbe igwe gbagbukwe gị na-elekwe nwa gị akparamaka nke ọjọọ ahụ irugharịala m ihe kwa ụmụaka ahụ bụla ọhụrụ emebigo ụwa lekwe ị na-eme eyi abụ mba mba mba aga m ejide ndị bekee lekwe nụ
ị hụna nwa m eshi m agwa gị nwa abamana udu ọgụ udu akụkpọ gị anya udu kụkpọọ gị anya ri onye ga-elụ gị ị hụkwala ụmụ nwoke ahụchabela ndị mara mma ga-arị ganị ịhụnahịa ụmụ agbọghọbịa juru ndị ahụ zuru oke na-ababa ịlụ onye otu ibe anya hmm. abamakwala ya ọgụ ọ kụkpọ gị anya hmm. agwakwala m gị ma pụta ọ na-achọ m okwu mgbe niile ọ naghị ekwe m mgbe niile ọ na-achọ m okwu gwakwa ya o ya chọla gị ga-agba ya nkịtị ga-agba ya nkịtị ama sọ m ihe m eji azọ gị ama m ihe ya kpụ gị kpa ma ochie ume ka ma ọ wụ sọ mgbe ọbụla ka m ga-enọ nga ahụ ma gaa ya niile zerekwa onwe gị zere onwe gị ọ kụkpọ gị anya zere onwe gị akachakwala m ma gwakwa ya o ị ga-agwa ya ọ na-achọ m okwu a na-achọ m nwa anwachi maka ya gaa ma ọkpechi akụ ọkpọ e o maka chineke bi n'eluigwe m kụọ ya ihe m ga-akụ ya ọ na-achụ m ọ na-akụ m m na-akụ ya ọ na-akụ m m na-akụ ya m ga-etirisicha ya eze niile nọ ya n'ọnụ m ga-eti ya ee m ticha ya ọ hụ nwaanyị ebe nwaanyị na-abịa agba ọsọ

oke nsogbu anụ onye kpa elee joy ọkwa ekwentị gị na-akpọ ihe ke o olee onye kpọga gị ugbu o dekwaghị aha mmadụ o. Am- ọkwa na nwoke ọkwa na nwoke elu
ele ebe ị nọ
elekwanụ ebe so m bịawakwanụ
ọgba ebe ka anyị bịawa ebe ahụ nọsi nke nọ ka ebe nọkwa na anọ ele ezi nke ka ọ ebe ahụ nọsi nke ịma na ebe anyị na-eshi apụta ebe ama oge anyị

kewuo ha onye oshi n'ime ọrụ kewuo wee bịa n'ụlọ bịa icheta nwa nwaanyị ị bịa n'ụlọ bịa ịtara nwa nwaanyị nshịkọ n'ike n'ụlọ ke m ndụ gị mere ihe ke ewe ọrawa ọra ga-anọ ya ọrawa ọra ga-anọ ihe nke a ekwuru m ekwu so onye olu ya daga nnọọ ka olu onye arara ma m sọwụ ndụ ele ebe ekwentị nwa ahụ nwatakịrị nwaanyị ga-awata m dire school di ya akwụ ga-amụta akwụkwọ everyday ekwentị na-akpọ everyday ekwentị na-akpọ
nwoke kpụ ume na-akpọ ya agadi nwoke abụgba m n'ọkwụ ụgbọ amụ so jide m

mgbaaja anọ m na kitchen na-anụ mm, mm, mm, ka onye nyụwa nshi ị mụga nwa na bathroom kemgbe ụtụtụ ị bara na bathroom eh?
onye shisel pas m asachasịla n'otu njọ ma akịrịkpa ma ọkọ ma nta na imo ihe niile m contactịrị n'ime egwe sama ị hụ nga m hụga ihe enweghị ihe dị gị onyere gị hụ ihe m nyere m nyọ m nyọ ke m m hụpụ ya otu m tọnọ tinye kọwa ogede kọwa ọfịrịma otu ka o guzocha n'elu che before m flush ya ya beans na-eghedeghị eghe beans ya gbacha katacha ewere gari mix bupụta ndị m hai maji mma na ata ala anwụ onye nsị m asacha ya ka m nwee ike ịdị fatụ ọ dị m ka onye mere baptism sachaa ya nje ekele ụwa Mm, na chi

nye nwoke arụrụ ala ahụ nna gị kwa olee otu nna m awụkwa onye arụrụ ala nna gị awụ onye arụrụ ala nwoke mụ na ya emekọrọla ihe na ọ wụ onye arụrụ ala ihe mma nna m na-aga mgbakọ ya na ndị ichie ị wụọla onye ichie awụrụ onye ichie ekwentị gị ekwentị m nna m anarana m ekwentị m ọ sị na mgbe ọbụla na-akpọkarị m n'ekwentị ọ sị na m tinye uche m n'akwụkwọ m ka m mara ihe m na-eme n'ụlọ akwụkwọ hmm. ị hụna ya nwoke a chọrọ igide m ị hụna ya nwoke a chọrọ igide m
elekwana otu ka nna na nwoke a chọrọ igide m otu na m chọpụtara na enweghị ihe gbasara gị aka m esi na oge na-akwụ kwa nkata ịla m n'iyi igide m aghọtakwa m ihe ị na-ekwu nna aghọtara m ịghọta ihe na m na-ekwu nna gị bịara ịnwụrụ m ka oke nna gị kpara nkata were olu ya mee ka olu nwaanyị m na-aza ya na-aza nnọọ ka a ga-asị na ọ gị na-ekwu m ezuzurukwa na-abịa na-abịa ka anyị gburu ya ma ṅụrị nwoke hịcha m otu na nwa ikuku ama n'ọnya mme ụkwụ ogidere m lee m na ịkọ ebe agba m oshi n'ama gba m oshi n'ama mana na nna gị wụ onye awọ
mama ebe m si lọla ebe a wụ obodo ọzọ ị ma na ndị a nwere onye isi ala nke ha na anyị nọ n'obodo a nwere onye isi ala ka ya gbasa akwụkwọ ebe ahụ ya wụ obodo kpọrọ akpọ enwe nke wụ eziokwu a na-akwụ ha ụgwọ maọbụ otu ha na-esi eweta ego ha inweta ego ha wụọ nsogbu onye ọbụla na-abata na sel ga-ewere ego nye ya onye ọbụla na-apụ nwere ego ego otu ego si abata wụ problem enwe nke bụ eziokwu ewepụgo nnọọ sị ewepụ nnọọ na gị na mama bịara gbapụta m maka ugbu a mụ na ụgbọaja ya wụrụ president mụ na ya emere plan otu anyị ga-esi commit ha crime ọzọ anyị ga-eme emeta ihe a ga-eji ma ha arrest ya ka ugbo anyị gaa di ya onye abịakwala agbapụta ya o
aka akwala ha ọ sọkwala gị kpọrọ monkey jee ala bekee jee elu jee ala monkey wụkwa monkey anya ga na-anị ya elu ya amagharị amagharị osisi achọ osisi ọ ga-amagharị okwu e, ihe ndị ilu ịtụga na-atụgara ya onye elee ihe ịkọga mmiri na ịghọta ya ihe ọ fụtara wụ ofeke wụ ofeke ịdị mma iri nri a
ndị ofeke le iberibe ndị efulefu